ine ngati Lyton Mangochi activist wa zaka zino kunyauda koseku kubolobosha English ndi sukulu za katolika zimene tinaphunzira kudzera pa Mangochi boma ku st augustine 1 st augustine 2 st augustine 3 iyo zinali sukulu zomangidwa ndi mpingo wa katolika amalawi lero lino tikudabwa kuti archbishop thomas msusa akulankhula zokhudza lipoti la ndege la feki la imfa ya chilima ndi anthu ena 8 ku chikangawa moses kunkuyu akubwera kaya amamwa mowa wanji kaya akubwera nkumazayankhula kunena kuti archbishop msusa asiya kukhulupirira azi azibusa anzake amene anali mu commission of inquiry ndi zibwana kwambiri moses moses ndiwe chitserekwete ndiwe chitsiru moses kumene uliko ndipo chikhala chodziwa sibwezi utabwera nkuyankhula motsutsana ndi archbishop thomas msusa iweyo ndi mthakati nambala 1 ulankhule kumene unayika black box utalankhula kwa atolankhani mdziko muno kunena kuti black box ili pamalo obisika abwino nthawi ikakwana iperekedwa bwanji simunapereke ku commission of inquiry kuti timve ma recordings amene ankachitika pa nthawi imene inkachitika ngozi a moses kunkuyu a moses kunkuyu musamatumbwe musamatumbwe pali chiyani chimene munganyadire pa utsogoleri wa chakwera inu nonse a mcp pali chiyani chimene munganyadire chimene mungaloze pa utsogoleri wa chakwera kuchoka 2020 mpaka lero ndi chiyani kodi mwayiwala amalawitu ali nazo mmutu mwampanga zingati chilima asanamwalire zitonzo ulendo womalizira musanamtume ku tanzania musanamtume ku korea munkachita kumulondalonda kupita ku tanzania chimwendo banda ali khutu tcheru kumvetsa kumamuyang'ana chilima ngati mwina ni kamwana kake zimenezo timaziona khalidwe loyipa achakwera anachita unena live show kuti inetu akakandisankha malinga ndi malamulo achipani ndikayima zaka apangana naye amatuma am- ampingo chakwera kuti kambiranani ndi chilima ine 5 years yokha chilimanso 5 years anakomedwa achakwera ndi munthu wosayamika chakwera ndi munthu wosayamika and ineyo ndidanena kuti lipoti ili lituluke apa ndila feki chifukwa commission of inquiry ija ndinayitchera inetu ndinakaponda pamene padagwera ndege ya chilima andi akamanena kuti mtengo zimangondifanizira history ya kuthambani kamtengo akunenakotu osafanana osaposa mkono wangawu kamtengo kongochita kutcholedwa kotcholedwa chifukwa chindege chichani makeji ambiri chilima payekha ndi anthu aja anali make- makeji ambiri force of gravity inakakhala yoopsa pamene paja tinaponda pa chidothidothi amalawi amalawi nthawi zina kuyankhula zinthu zoona ndi chilungamo inu amene mumapangisa press briefing lero zitsiru mukudzitcha ndinu amipingo inu mpingo wanji wopanda introduction ndikuthokoza iwe mtolankhani unafunsa funso kuti ndi mpingo wanji kuchita manage kukaitanisa press briefing ndi kulankhula malo aja ndi hotelo ndalama zambirimbiri awapatsa ndi ndani ndalama zachoka kwa ndani athakati amenewa palibe tu chonyadira mcp palibe muone even pa ground patangotuluka lipoti lija anthu asiya kuvala uniform za mcp akuchita manyazi amakuwidwa amayenda wa uyo uyo uyo uyo uyo uyo uyo ndi mayina aja mmadziwa amalawi inu abishopu akibishopu msusa musanjenjemere wina aliyense lankhulani kuzowona komanso abishopu martin mtumbuka ndimakunyadirani kwambiri mukamayankhula mupitirize kunena chilungamo abishopu mtumbuka pitirizani kutiyankhula chilungamo m'machalichi lalikirani anthu zoona zake chakwera ndi wolephera ntchito zambiri zimene ankachita akatolika masukulu zipatala kamuzu banda anapangira kamuzu banda mukati mufufuze mu history sanamange masukulu okwana onse awa ndi akatolika chitukuko chimayamba ndi katolika amalawi musa